Ka ọ na-azọbata ụkwụ n'ụlọ ya, Obiọra nọrọ n'oche ọ nọ tie mkpu sị, Ada ị mara ụma na-asa ahụ n'ihi na chi gị kere gị na mma site na mbụ. Obi tọrọ Ada ụtọ nke ukwuu nke bụ na ọ bịara buru oche ya nọdewe Obiọra. Ha abụọ wee malite kọwa ụdị akụkọ mmadụ abụọ hụrụ onwe ha n'anya na-akọ. Ha kọrọ ọtụtụ ihe na ya bụ akụkọ ma Obiọra ekweghị ekwu ihe abụọ Ada na-atụ anya ka o kwuo. Nke mbụ, Ada na-atụ anya ka Obiọra jụọ ya ụbọchị ọ ga-abịa be ya ma ọ bụ ọ sị ya na ya chọrọ ka ha abụọ jee ebe nna Ada bi ka nna Ada mara onye Obiọra bụ. Ma Ada kwuru gawa akụkọ ahụ. Obiọra akọrọ ya ihe ọzọ tinye n'akụkọ ahụ. Naanị ihe Obiọra na-agwa Ada bụ ka ya si hụ ya n'anya na ka Ada si maa mma nke ukwuu. Ada wee sị ya, Ebe ọ bụ na ị hụrụ m n'anya n'ụdị a ị na-ekwu, ọ dị gị ka o nwere ihe ga-egbochiri anyị abụọ ịlụ di na nwunye? Obiọra gbara nkịtị ọtụtụ oge. kpudo ihu ya n'ala. N'eziokwu, ọ bụghị ọrụ dịịrị nwanyị ịgwa nwoke ụdị ihe a. Ma, n'obi Ada, ọ dịghị ihe Ada agaghị eme ka o wee wee ya anya na Obiọra abụrụla nke ya. Ma Obiọra ekweghị ebuli ihu ya elu. Obi Ada malitere tawa ya ụta ihe o ji jiri ọnụ ya gwa Obiọra ụdị ihe a. Karịa Obiọra iji ọnụ nke ya gwa ya. Ka ya na obi ya na-alụ ọgụ, Obiọra si ebe o kpudoro ihu ya n'ala welie ihu ya n'ike chịrị mkpụrụ anya ya wụkwasị ada n'ihu ma ọ dịghị ihe o kwuru ada lekatara ya anya chọọ ka o sere ihu ya ada ada aza ya ị hụrụ m n'anya gị onwe gị ma nke ọma na m hụrụ gị n'anya ọ bụ maka na enwere m ego ka i ji hụ m n'anya okay ọ bụ maka na enwere m ego ka i ji hụ m n'anya chineke ekwela ọ bụladị na ị dara ogbenye aga m ahụ gị n'anya dịka m hụrụ gị ugbu a mmadụ ka ego n'ihi na ọ bụ mmadụ kpara ego ọ bụghị ego kpara mmadụ ma ọ bụ chukwu kere mmadụ gịnị ka ị chere na O siri ike isesa anyị abụọ naanị ọnwụ, ma mmadụ anaghị ekpe ekpere ka ọnwụ bịa. Ọ bụrụ na o nwee ihe m metara n'ụlọ ọrụ, ndị ọrụ anyị tụọ m nga, ị ga-akwụkwa n'akụkụ m? Gịnị ka i ji ajụ m ụdị ajụjụ a? Maka na ọ bụ maka na ọ na-abụ a na-agwọ ajụ a na-atụ ya n'isi a- a na-agwọrọ ya a na-agbakọ mmadụ uru a na-agbakọ mmadụ ọghọm a na-agbakọ maka uru a na-agbakọ maka ọghọm Yes. n'ihi na ọkwa sị ụmụ ya onye tụrụ ji ya tụrụ mgbọrọgwụ ka ọ ga-abụ onye nwe ji gburu ya ya na ụmụ ya tụrụwa mgbọrọgwụ ọ bụrụ na o nwee ka ụdị ihe a dị otu a si dapụta ma anyị agba ma anyị gbachaa akwụkwọ were ya na ọ bụ ka Chineke siri chọọ ka o mee i jewe nga anọrọ m leziwe ezinụlọ anyị anya ruo mgbe ị pụtara ọ bụrụkwanye na anyị abụbeghị di na nwunye ụdị ihe a wee mee gịnị ka ị ga-eme Ọ bụrụ na i ji obi gị kwe m nkwa na ị ga-alụ m, aga m anọ chere gị i jeshaa nga pụta. Hmm. Obiọra wee kwee n'isi kwa ụkwara, ntị Ada wee ghere oghe maka na ndị Igbo sị na agadi nwoke jide ọjị n'aka kwee ịhịam ndị mmụọ egewe ntị ihe ọ ga-ekwu. Nne Ka m jụkwa gị otu ajụjụ tupu anyị amara ihe anyị ga-eme. Jụwa m, ọ bụrụ na anyị abụrụ di na nwunye, ị nụ na o nwere nwa agbọghọ ọzọ m na-akwado ịlụ, olee ihe ga-abụ uche gị? Ebe ị sị na ị hụrụ m n'anya, gịnị ga-eme ka ị hụ nwa nyị ọzọ jewe ikwu na ị ga-alụ ya ọ bụrụ na ị mee nke a o gosiri na ịhụnanya ị nwere n'ebe m nọ esighị ike nke ukwuu Obiọra were wee tụlata olu ya wee gwawa Ada sị Ada site mgbe anyị abụọ ji dịwa na mma ọ dịbeghị ihe sere anyị abụọ okwu. Anyị abụọ akọbeghị ọnụ. Achọrọ m ka m mee ka ị mata ọtụtụ ihe banyere m tupu ọ dị njọ. Ọ bụ gịnị? Alụọla m nwaanyị, mụta ọtụtụ ụmụ. Abụọ n'ime ha amalitela jewe akwụkwọ. Ndị nke ọzọ ihe ndị a niile a na-akọ bụ onwe ya ka ọ na-agwa n'ihi na ọ chịala ada n'ụkwụ Ada ekwughị okwu ọ kaghị ụka Obiọra agbaala ya mgbaazụ nchekwube niile ọ ga-enwe na Obiọra ga-alụ ya abụrụla ihe lara n'iyi ugbu a ka o ji mara na Obiora ejibeghị ugbu a ka o ji mara ihe Obiora ejibeghị sị ya ka ha ruo be ya site mgbe ha abụọ malitere dịwa na mma anya Ada ghe oghe ma ada anaghị ahụ ụzọ ntị ya ghe oghe ma ada anaghị anụ ihe o seghere ọnụ na-ekwu ọtụtụ ihe otu mgbe ma n'ime ihe niile ọ na-ekwu ọ dịghị nke nwere isi Obiọra nọ otu ebe na-ele ada n'anya ada nọ otu ebe na-akpọ nkụ ka ji a hụnyere n'ọkụ egwu malitere tụwa obiọra na ada ga-anwụnahụ ya n'ebe ahụ obiọra wee kpọọ ya aha ada ada aza ya ọ bụ gịnị o nweghị ndị Igbo sị na ọ bụ onye maara ihe onye maara ihe maara ụma na-ajụ ajụjụ hụrụ ụgbọgụrụ jụwa nne ya ihe a ọ na-amị anyụ ndị Igbo sị na ọ bụ onye maara ihe maara ụma na-ajụ ajụjụ hụrụ ụgbọgụrụ jụwa nne ya ma jụwa nne ya na ọ na-amị anyụ Obiọra duru ndị mmụọ jee gbuo mmadụ bịa duru ndị mmadụ jee mgbaru pụta n'ụzọ jụwa ihe mere akwa ji na-ada ebe niile o wee si n'oche ọ nọ bilie jee ka o jide ada aka n'ubu ada wee kwaa ya aka ọ kwara ya nke bụ na Ọ bụrụ na Obiora ejisighị ike ghọta onwe ya, azụ gaara iru ya n'ala. O wee jụọ Ada sị, ahụ ọ dịkwa gị? Nke ahụ agbasaghị gị. Laa be gị jee jụwa nwunye gị ma ahụ ọ dịkwa ya. Hapụ nwa Ọkafọ ka o zuoro onwe ya ike. Mkpụrụ Anya Ada mkpụrụ anya Ada mgbe ọ na-agwa Obiọra okwu a nwere ike iyi okenye egwu ma ya fọdụzie nwata. Nne, ihe m ji gwa gị ihe a bụ anụla m ma ihe i kwuru. I nwere ike lawa be gị jee leruo nwunye gị na ụmụ gị anya. Asị m gị lawa. Laa be gị Ada ekweghị ya kwupụ ihe ọbụla o bu n'uche, chịrị ọnụ wudo ya. Ị ga-ala ka ọ bụ ị gaghị ala? Ọnụ ekweghị Obiọra ekwu ihe ọbụla ma mgbe Ada jere n'ebe ọ na-akwasa ihe nri ka Obiọra ji mara na ọgụ achọwala ịmalite. Ụdị ọgụ a ga-abụrịrị ụdị ọbara na-eso n'azụ. ọ bụghị mmadụ ka ọ ga-eje iweta ọ bụghị mma ka ọ ga-eje iweta ọ bụrụ aka odo ma ọ bụghị ngaji ofe ya ma ọ bụ ngaji ofe ya nke ọ bụla ọ kụrụ mmadụ n'isi ọbara aghaghị ịpụta ma cherekwa ada kụwaa obiọra isi obiọra ga-asị nwunye ya na ọ bụ gịnị mere ya chineke ekwela obiọra ekweghị ka ada wetachaa ihe ọ na-eweta ọ mapụ ezi ka onye ọsọ na-achụ maka na o buru ọbara laa be ya ihe ọ masịrị ya ya ghaara nwunye ya n'ụgha ọ dịghị ihe ga-egbochi nwunye ya ịchọpụta ihe mere maka na e kpuchikata anyị anwụrụ ọkụ ihe ọ dịghị ihe ga-egbochiri ya